Um, good morning mwadzuka bwanji konse kumene muli ndine nesta the black teacher also known as talk it out with dr patrick bande anyway um, dzulo ndinapanga video yomwe ndimafotokoza kuti what's wrong with malawi kuti malawi vuto lathu lenileni ndi chani ndiye ndinanena kuti vuto ndi ifeyo anthu eti anthu akumalawi ndife anthu osiyana ndi anthu amaiko ena and uh, one of our weaknesses ndiyonena kuti we are not very creative we are not problem solvers even our personal problems timadalira kwambiri on outsiders to, to, to, to do things for us to solve things for us and, and that uh, zimapanga zimaonekeranso ku ma communities we are always looking for donors donations kaya matchalitchi athu we, we are not doing any, anything we, kuti tingazipange ifeyo solve ma problems athu mwatokha now ndinanenanso kuti kumapeto kwake ndinanena kuti we also have a problem ya leadership because our leaders amachokera mwa ifeyo the community produces leaders so ngati the community ili ndi anthu ambiri onse akaganizidwe kotero not problem solvers then ma leaders amene timatulutsaso amakhalaso omwewoso right ndiye somebody commented anthu ena amapanga comment hey you have nailed it i agree with you chani chani komano comment imene inandiimisa tsitsi hey ndi comment yonena kuti so what should we do or what can we do you understand um, i like anthu amene amapanga critique chinthu ndikupanga suggest ma solutions okay that is constructive criticism eh? yeah ineyo ndikuona kuti leadership yathu is not there okay eh, i'm not talking about one specific leader no komano mmene timapangira timasankhira ma leaders ndi mmene ma leaders athu amagwirira ntchito they are not real leaders okay chifukwa ma leaders enieni akuyenera kupanga inspire anthu akuyenera kupanga motivate anthu akuyenera kuwaonetsa anthu the way okay and ifeyo our leaders don't do that they don't inspire they don't motivate they don't show us the way to do things okay um, ndinanena kuti uh, if you want to be a leader wa anthu aku malawi anthu onena kuti iwo they are not problem solvers you are supposed to lead them kuti anthu aja asinthe ayambe kukhala kusanduka ma problem solvers

wina aliyense that is a requirement kuti iwewe ulembedwe ntchito umakalemba mayeso ukhonze mayeso a Xi's thought ukhonze mayeso a marxist theory aliyense student wina aliyense amene wapita ku university ku china timatenga class naphunzirapo ineyo the marxist theory okay you have to one year ndikulemba mayeso so that you understand mmene society yawo imayendera mmene society yawo imagwirira ntchito um, The Chinese leader takes his time. That's almost one of the, pow- the most powerful people in the world. Top five, the most powerful people in the world is the Chinese president. But that man, amapita kukakumana ndi ana a school a primary school ndikupanga address ana a primary school amapita ndikukakumana ndi ana a secondary school ndikupanga address ana a secondary school amapita ma villages amakhala ndi nthawi yoyendera ma villages ndikukakumana ndi anthu a village ma village leaders eh ndikukhala nawo pansi pa mtengo mipando zosatiso za security za ndale eh, eh, no fanfare ndikucheza nawo ndikuwauza kucheza nawo ndikumva mavuto awo ndikuwauza zoyenera kuchita kuwaphunzisa what they should do going forward ma, ma villages amene aja ma communities amene aja ndi amene amasanduka ma communities opanga produce zinthu ndikumapanga export the leader sits down ndikuwapanga encourage ma community leaders aja i will show you i will show you some some pictures um think about our country atsogoleri athu they just feel like kuti akangowina udindo uja iwowo ndi makingi eh makingi basi think about atsogoleri athu aja kuti kukumana ndi mafumu osati kuti akhale pansi kukumana ndi mafumu 10 amidzi ina yake kuwauza tabwerani apa ndi ma village group aja nkuwafoto kuwafunsa what are the problems mmudzi mwanu muno achinyamata mmudzi mwanu muno akuvutika bwanji ndikuwapasa ma solutions i want you to do this this this this M- kuwafotokozera nkuwaphunzitsa anthu aja nkuwauza i want to come back izizi mutakwaniritsa you will see kuti zimene zijazo zipanga transform anthu aja ziapasa mphamvu ziapasa ziapanga motivate and come back those people akhala ndi belief kuti if the whole president anakhala pansi pa mtengo panopa kucheza ndi ife nkutiuza zochita you understand that's powerful so ifeyo style yathu ya leadership yathu ndiyokhala ngati kuti dziko lathu ndilotukuka kale ndi america kale ndiye we just eh, kumangopanga ma press conference ma press release ma statement amu englishiso ngati awo basi how do we connect ndi anthu akumudzi um, kodi atsogoleri athu atati akumana ndi achinyamata ana a primary school kapena ana a secondary school ana a secondary school aja nkuwafunsa mafunso za tsogolo lawo atsogoleri athu angayankhe zogwira mtima angawafotokozere ana a secondary school kuwauza zogwira mtima Atsogoleri athu atati apita mmisika ndikukumana ndi ma leaders apa msika aja ndikukhala pansi ndikumawafotokozera kuti angapange bwanji kuti msika wawo uja usinthe ukhale msika wamakono, ukhale zakuti zakuti. Atsogoleri athu angapange zimenezo? Angakhale pansi ndi atsogoleri a mmisika, ndikunenatu atsogoleri a dziko, angakhale pansi kuyendera ndithu kukhala ndi atsogoleri a mmisika aja kukhala apa kumwa tea limodzi, kucheza nawo ndikuwafunsa, ndikuwaphunzitsa Ndikulimbikira zophunzisa chifukwa I believe kuti ku Malawi tili ndi vuto the Malawi population ndiyovuta Malawi population ikuyenera kuphunzisidwa ok so we need leaders who are teachers and we need leaders who are builders because we don't have a country as a, as, as a country is supposed to be we don't have it we need to build it we need to build a country

Kagame talks with uh, uh, ma local leaders. Kagame will sit down and challenge people in a debate and tell them what they are supposed to do. Before kulankhula ndi ma media, kulankhula ndi no, he talks to the people. And ali ndi mabuku amene amalemba onena kuti anthu amaphunzira ana aja amaphunzira ana aja nkumaziwa this is the philosophy of our country going forward. That's one thing that is common with all great leaders around the world.